Ndikulandireni mu pulogalamu inanso ya Kangaude pomwe ndili kuno. Kuno ndi kwa Mkwate, kwa Mkwate ah, dera lino lili ku Machinjiri. Kuno tangolandira uthenga kuti m'manda muli mzukwa. Talowa muno ndi m'manda kuti Eh, ni manda ano. kuti mwasegula kale.
Ano ni manda.
Sinanene kuti ndikucheza ndi ndani, inu ndi ndani choyambirira. Ineyo ndi Kaphuka khansala wa mfumu a Chinupule Milanzi. Chabwino. Eh.
Akuti kuli mzukwa uku. Ayi.
Ineyo umboni umenewo ndikukana, koma tangomvesedwa kuti anthu akhala akuona mzukwa molingana ndi mmene maliro tayikira pakatipa ndiye akuti anthu akafika apa monga mukuona mtengowu akuti amaona mzukwawo nditu nga Mwina muime choncho. Ehe, akuti akafika apa. apa mtengo mukuona uwu Eh. timayika apapa otsekera kumanda otsekera kumanda ndiye kuti anthu mavenda apa amaona munthu akumabwera apa ndikumabwerera ngati kamzukwa choncho alipo anthu amene anaona e, anthuwo ndithu alipo pano papita kwa gulupu komanso anyamata kunoko adzukulu akumanda ndi awa mukuwaonawo nawonso anaona e, adzukulu akumandawa anapita mmandamu kukaona e. asakamo apeno pena paliponse pamene akuonapo chani mzukwa chabwino e.
tilowamo mmandamu mmandamu tikudikira agulupu kuti abwere atisegulire kumandako chabwino Yeah.
mesa mwasegula kale mtengo ayi uwu akankha ndi anthu chifukwa ngosegula koma ife sitinasegula kuti anthu alowe chifukwa tikuletsa anthu aja chifukwa kumanda nkotetezeka sikuti anthu aja angopitako mmanda iya agulupu ali kuti agulupu akubwera ndiye mwati wiki ino mwaika maliro motsatizana Eh, nde anthu akuona zimene zatulamu mwina ni mzukwa pongoona nde ife sitingakane kapena kuvomera nchifukwa tabwera kuti kuti tizanani tidzaone inu ndi akhansala a mfumu eya koma na adzukulu akumanda kuno ndi amene muona akhala apa ndicheza nawo Eh.
inu ndi akhansala a mfumu Eya. maliro amakhala achilendo mwayika motsatizana ayonse akonkuno e koma ndikutanthauza kuti kamwaliridwe Eh. amamwalira mwachilendo I- ayi palibe amene amwalira mwachilendo onse apo komabe nanga Onse si- amadwala. Eh, onse amadwala koma sitikudziwa kuti kodi ndi ndani amene zachitika zimenezi kodi mdzukulu woyankhula bwino apa ndiuti ndi ameneyo akuluwa ati mukhoza kuyankhula bwino bwerani pafupi Cho- cho- choyambira dzina nda Musa Balon. Oho.
Yeah. Mukhala kwa Mkwate konkuno.
Konkuno kwa Mkwate. Nkhani zoti kuno kukupezeka mzukwa mwayamba liti kuzimva? Nkhani zimenezi zinayamba kumveka mwezi mwezi wathawu mm. kumayambiro kwa mwezi wathawu mm. ndiye zimangomveka ngati malumazi lero ndimene taona unyinji wa anthu ukubwera kumanda kuno kuti ulowe mmanda muonetsetse kuti mzukwa uli pati ndiye ife monga adzukulu akuno tinaona kuti ah, sizoona iyayi m'manda simongangolowa anthu opanda chilolezo muli anthu amene munayikidwa anthu akuluakulu nde anthu ndinatha kwa- kwa- kuwapangisa bata kuwachotsa anthu onse kuti asapezeke kumanda kuno kuti mafumu akamabwera kukhale kuli bata chabwino komano ifeyo monga adzukulu tinayamba kumba manda mkatimu kalekale tayang'ana kona iliyonse mkatimo sitinaone mzukwa uliwonse komano nkhani ya mzukwayo anthu akuti mzukwawo akuuona koma ifeyo monga adzukulu Tikukusimikizirani panopa mzukwa kulibe. kapena mzukwa ifetu masakidwa wasowa Sulu- akutitu anthu apa stage pa ndi amene amanena kuti amaona mzukwa Eh, ndizoona zimenezozo ati anthu ena tikafunsa akuti mzukwa awaona koma ife titalowa mmandamu nkhani sikuti mzukwa kuchoka mmandamu titalowa mmandamu mwalo wa lero lomwe manda lero talowa mmanda pa geti five times tili- tabwerani apa e, mwati bwa almost five times tikuyang'ana koma sinaone nzukwa inu munamvapo zoti kunali nzukwa kumeneko zimamvesedwa iyi alipo pano akhoza kunena kuti kuyikira umboni kuti anaona nzukwa siola tamuitaneni siola abwere siola ndi amene ananena Eh. kuti waona nzukwa Eh. anaona ukutani akuti iyeyo munthu anayamba kumuona za, za, zana Ana- anamuona zana munthuyo ati akuyendayenda m'mandamo munthuyo akuti ndi kamwana sikuti ndi wamkulu ayi oho Eh, ndi kamwana Eh. ndiye atamuona mwana uja anapeza kuti anathawa kachikenaso atakhala pakucheza anapeza kuti munthu ujaso amuona kenako kumuthamangisa munthu uja anapezekaso wathawa

muli mumachita business pafupi pomwe ndimacheza kwambiri ndi nzanga amene ali rastaman siola oho amene ndi shop yake pambalipo ndiye last of last week tinazaona zinthu zodabwisa kwambiri naona mwana m'manda muno akulephera kudutsa kutuluka panopo komano sitinamuonesese kwambiri kuti zikukhala bwanji so lerolo around past 9 mamawa nditabwera kuti nzamuone nzangayo pamene azimayi akunsewu anazandiuza kuti amwene mwana nkhani mmanena ya mwana ija leronso waoneka pakhomopa okay Ndiye achabwino mukuti ti- tiziti mzukwa tiziti mwana
ineyo ndiika mu fomu ya mwana chifukwa amene akuonekeramo ndikhoza kufotokozerani kuti Ndi mwana. first ndi mwana amakhala asazi kutuluka m'mandamo amafuna kutuluka muno komano anakanika amakanika kutuluka mmanda muno chimene chali chili fact nchonena kuti nditayima panjapo anthu atamuona mwana uja kumbuyo kwa anzanga amene ndinayima nawo ndi amene azati amwene mwana uja ndi uyu ndiye nditatembenuka pompapo pamene azamuona mwana uja fo wavala wavala golf shirt ya sky blue ndi hood yofira ndiye ndinalibe chidwi choti ndingamuthamangise foti nkhani yake ndinayiziwa kuti ah, mwana uja paja amathawa mukuziwa kuti mwanayi ali mmanda akumathawa mmandamo sikoyamba kumuona amasowa mmanda momo sikoyamba kumuona chifoti nkhani imene inachitika last week last of last week ndimene ana- tinazamuona mwanayi kuti akupezeka kumanda kuno komano anthu amangoganiza mwina ndi wamisala mmene ama- anthu amaganizira kuti okay munthu mwina ndi wamisala komano lerolo ine ndamene ndaona ndi maso anga kuti kuti umboni mukuti basa kuti mwaona mwana akutuluka m'mandamo yemwe anthu akuti ndi mzukwa mwaona ndi maso anuwo ayi ineyo oona maso anga ndamuona ndiponso waoneka kawiri katatu ngati kasaya katatu Akumazimirira motani Ah, kuti asowe kuti apapa simukumuona bwinobwino Chimene- Chifukwa chikuoneka chire kumanda okay Eh, mukhoza kuona kuti nthawi imeneyo ine ndinayima apa
Eh, eh, pitirizani mwanayo atabwera anasayima chapani ndeno tidamuona sife tinali anthu awiri tidamuona kuti ah mwanayo uja watuluka anathamanga ndikukayima pa mtundapo ndi anthu ena atabwera mwana uja anasowa kena kuti mkati mokambirana anthu ane amene amachita makani mwana uja anazatulukanso kutulukira kuonekera ku gulu la anthu chapompapa ndiye tayesa kumuthamangisa tamuthamangisa tamulephera pameneno anthu M'manda momo? eh m'manda momo akumaoneka mwana otani ndi ndi mtsikana Ndi nyama- nyamata ndi nyamata nyamata komano Nyamata wavala zotani tikuona kuti tikuzionera kuti nyamata chifukwa kuti mmene akuonekera chifukwa kuti alibe mabere wavula malaya kuti ah wavala malaya akuoneka kuti ngati nyamata straight kuti alibe mabere eh, komano Akuoneka kumaso bwanji? Ehe. kumasoku sawoneka chifukwa choti wavala chiudu wavala udu yofira
muganiza kuti ndi chani kuti mwana kunoko zinayamba zachitikapo mwana azichoka m'manda azisowa Ah, ine ndinama kuti zinachitikapo ndinama komano kuyesetsa kwathu kumene tayesesera kumuyang'ana mwanayo ifenso tinalipasa chidwi choonera kuti akanakhala wamisala tikadatha kumugwira ndiye sina kuona kuti si wamisala muganiza kuti ndi chani inu mwaona ndi maso anu chifukwa kune mu- mwina mukakhalatu mutu ukupina mukumalotatu mukumazikira ayi kwambiri ayi chifukwa ngati ineyo sikuti kumuona mwanayo kunakonera kuti ndabwera kuzaona mwana yayi mama ndafika half past 9 pamene anthu amanena kuti a ah, tamuona mwana uja lero watuluka akutuluka m'manda eh, ndiye masana uno ndi ameneno ineyo nditakhalapo ndikucheza panja pompa ma cadet anzanga ndamene andiuza kuti ase mwana uja ndi uyu ine kutembenuka kuona kuti ayani ndi mwana ati macheza pati pompa chapena pati pompa pakhomo pompa shop ndi imene manda malire ndi apo manda malire ndi awawa mwaimawa
ndiye kuti munthu wochokera uku akuchokera m'manda atu amene akuchokera m'manda obvious Malire ndi- malire ndi apapa malire ndi pamene pa kuteko apapa taima m'manda nde nimafunsa kuti mukuganiza kuti chingakhale chani Ah, kumbali ya ine zikhulupiriro simakhulupirira kwambiri koma nkofunika kuti akuluakulu aonepo kanthu kuti kuti ngati ali misala apezeke foti ife kumphamvu physically tamulephera kumugwira Munalowa nawo ku m'manda?
eh nalowa nawo m'manda.
Muthamangisa? Eh, kuthamangisa ndipo sikoyamba ndikachiwiri koyamba konso ndinalowa nawo koyamba akumazimirira pa mtumbira kapena kuzimira ayi pati sinanga muli tchire panopa ndi mosatchetcha ndiye sindinganene kuti akumalowera kuti komano malo amene akumabisala ndione kuti ngati panopa atangoti wasowa kukhota analowera kutchire muli tchire umumo osaonekanso amasegula kumanda kuno ndi andani amene aseyo afumu ticheze tabwerani kaye afumu Bwera- bwerani fumu yanga Bwe- bwe- bwerani mfumu yanga Pe- pepanitu mukati mfumu ndingoyimira mfumu inde moni inde inu mukuyimira chinubule amkwati mukuyimira mkwati dzina ndani ine ine ndine lusi chapotera ngati oyimira mfumu oyimira mfumu nduna ya mfumu amkwati ndi amene amasegula kumanda kuno ee chabe basi zoti mukupezeka mzukwa kuno munazimva inetu ndimachoka uko ndimadusa apa ndiye pa stage ipo anandiyimika akuti "Ah, kodi mkulu mwamva chani zakumandaku ndati sinamve chilichonse atiyang'ana kumandako ndipo ndaona anthu ali apo ndinatsatira kuwafunsa chachitika ndi chani akuti "Uku- uku ukupezeka ndani mzukwa mnyamata ooneka chonchi mnyamata akuti akumavala bwanji akuti akumavala hudu yake nkhope iyi imakhala yofira Leta, wamuona ndi ndani amene amandiuza kuti akulu aikira umboni akulu aikira umboni mmene wandilongosolera ndi iye mudzisi wanga pamene tathamangira kwa mfumu kukawauza mfumu tati mfumu kumandako akuti kukuoneka chani mzukwa mzukwa eh, osati munthu ti- akutero kuti akuti ndi chani ndi mzukwa ya ndi mukuti bwanji ndi anandituma kupita kwa kwa ndani kwa agulupu agulupu ndawafotokozera moti agulupu ndi mafumu ena pano akubwera kuti azamve Zeni kuchoka zeni. kwa akuluwa zenizeni kuti kukuchitika nchani kukomera kwake wiki ino saturday mukulambulidwa m'mandamo ngati muli mzukwa tiona

mafumu mwina kubwerako koma mafumu amene akubwera akuti kwachitika maliro wamwalirapo mwana mwina wiki imeneyi ndi munthu wamkulu munthu wamkulu Ye, sabata yapitayi Ndi- ndi munthu wamkulu kodi mzukwa amatu- amatuka mmene alili munthu mesa zimakhala zosiyana ena amatuka nyama ena amatuka chani ena amatuka chani satuka ndendende munthu ndimati tilowe m'mandamo zitheka asizitheke unless agulupu atani agulupu ake akutosegula kumanda ndiye ngatheke chifukwa tinakakhala kuti mzukwawo tauona kuti ukuoneka eh? tinakati kuti tiye tikaloweni komano sitikuona muli kanthu ndiye tikalowa tikasaka pati
anapita kukasaka tu anyamata Eh, sanapeze inu munalipo ine panalibe koma anyamata azukulu ndi onsewo akasaka sanapeze chilichonse ndiye sitingakalowe m'manda koma tinakati tapeza mzukwawo ulimo ukuoneka tinakati tiye papano tikasaka pati zikudabwisa zimenezi zikudabwisa chifukwa zinayambe zachitikanso m'mudzi muno ndikoyamba kuchitika chifukwa akulu awo amene akuonekera mwina angakhale openga amene munthu wabwinobwinotu uyo sikuti wose ndikoyamba kodi ngati ndi yekhayo amene waona munthu si yekhayo alipo ambirimbiri pali amayi enaake amagulisa chinangwa apo pali atsikana amene amachita bizinesi yapo osewaona akumati mukumatuluka mwana mmene si kanyamata iyi kodi mandawa kuseri kulikolowera mwina kapena kuti uku kuli geti apo pali geti aponso pali geti pali mageti 4 koma inu mukaganiza ngati munthu wamkulu mukuona kuti nchani Ah, sindingathe kum- ku- ku- kunena zenizeni kuti ndikuona kuti ndichakuti chakuti ehe ngati mmene anaonera umo ndikanati a achimwene amene ndi munthu chifukwa zikhoza kutheka wina wake kupanga masewera ngati amenewo Eh? Eh, bwinobwino zimatheka kupanga masewera ngati amenewo mwanayo Eh, kuti akuti ndi mwana wang'ono ndi nyamata ndi mwana angapange masewera mwanayo Eh, kaya basi mwanenatu chikulu taimani mwanenatu chikulu mwati munthu akhoza kupanga masewera kupanga sera ngati amenewo m'mizimumo kuti muli akuluakulu mumizimo alipo Ah, monga wankulu anga- ndikakhale ndekha aliponso ena alipo akuluakulu oti atha kupanga masewera kuyesa manda ehe kaya basi
mbali yanu mukuti nchani alipo wina amene akusewera ndi manda nkutheka ndiye kuti mwina momwe walephera kukhalamo ngati zili choncho walowamo koma kulephera kukhalamo M'mandamo. Eh, m'mandamo nde chifukwa afuna atuluke ndati afuna atuluke koma zikukanika nchifukwa malo amene tayima pano ndi pamene amabwerera iyeyo amabwerera panoko malo awawa monga simukuona apatalika apa Eh, chinachidwa apachi Eh. Eh, sikuti chiti nchinthu chamasewera ayi Eh, tasunthani pang'ono Eh, bwererani pafupi Ya, amene wasi bwererani chonchi Eh, eh. Mwati- mwaona ichi ichi ndi geti yapamanda pano si chinthu chamasewera si chinthu chamasewera kuti munthu angolumpha iyayi nchifukwa otsegula kumanda kuno kumakhala eni ache enieni otsegula kumanda kuno ndi azukulu ngati awo kapena mfumu samangotsegula chisawawa ndiye mwina anabwera kuzayesa mandawa Eh. akulephera kuti atuluke Awa- awa akulephe- akulephera kutuluka zikatero pamakhala nzeru ina mmapanga ilipo mafumu amakhala pansi aona kuti apange bwanji
nkhani yachitika kuno ndi imene komatu kwa- aku- ati akunthamangisa kwalowa o- kwalowa anthu ena chabwino ayi ndazukulu amunomo amene amalowa amalowa azukulu Eh, eh, amalowa
nkhani yachitika kuno ndi imeneyo m'manda mwakhala mukuoneka munthu akuti kamwana kanyamata kamene kakumaoneka mwachilendo akuluakuluwa akuti kutheka mwina kamapanga masewera ndi mandawa padakali pano tikudikira mafumu abwere pano afunse akulu awa mafunso akuti anthu amene aona zimenezi ndi zambiri mwanayi akamuthamangitsa akumazimirira tikutero eh? Eh, tikutero. Kodi akubweradi mafumu akubwera Akubwera. akubwera mafumu khwimbi lonseli tikufuna li- eh, litalowa mkatimo

tikalowere ma- kuseri kodi kuno sikuloweredwa Eh, Sauza tu. yeah. oho sawa Awa musauza. kukupita ku control si kakhala kwanu mafumu abwere pompano Iyayi. Ukoko mafumu sakudzi anthu asakudziwa kuti mafumu akafika kuno kuno. Mwamvetsa. Ndi mafumu ayenera kuti kuti afike kunoko sizitheka koma tikakhale kuseri chifukwa chakuchuluka kwa anthu chifukwa chakuchuluka kwa anthu ndi kuyenda pano tingoyenda ngati tikuyenda zathu ehe nde ine ndiyenda zanga ndi awa ndiye inu muzindiyang'ana ndizikusatirani Eh, pang'ono pang'ono Pang'ono pang'ono. nkhani ndi- nkhani ndi imeneyo nkhani ndi imene mmene munamvera kuti ah, makosana amadikira akuluakulu amene ali mafumu ndi mafumu ah, abwera pano tikufuna timve kuti kodi mafumuwa azimva motani abwera mafumu e, mafumu abwera mwina kapena tatipangeni introduce mafumuwa tili ndi uh, kuyambira apa Ah, apapa tikuyamba ndi amfumu a Changa tsidya la msewu la ukolo kumtunda ngati ku Madulira ndi amfumu ache ndi amenewa tili ndi agulupu athu akuno a- a Chinupule ndi awa agulupuwa awa a Chinu- a Chinupule Minanzi Eh, ah. Chabwino. mafumu abwera panopo ndi atatuwa chabwino Eh. mwina pepanitu amfumu ah, mwina ndizodzidzimutsa tikukhala ngati kuchezera pa msewu koma uthenga wakupezani motani wa nkhani yachitikayi uthenga umene ndaumva ine ndi woti mwana wapezeka m'manda koma sakudziwika kuti akupangamo chiyani ndiye anthu anayesetsa kuti amuthamangitse amugwire ndiye amulephera chabwino ndiye atalephera kupanga dongosolo loti amugwire anapitano kwa agulupu kukapereka ripoti kuti m'manda mwapezeka mwana akuseweramo koma talephera kumugwira ndiye panopa agulupuwo tili nawo pompano mwina mwayamba kumva liti zimenezi tikumva madzulo omwe ano mwamva lero tamva lerolo madzulo omwe ano akuti akuti ikupatha wiki akumamuona munthu ameneyi mwana ameneyi malipoti anthu kuyankhula akuti anthu angapo papita ndithu masiku akumamuona malipoti choncho inu mwamva lero ife tamva lero mm. eh. madzulo omwe ano chabwino e, osatinso kum'mawa ayi munali ndi akulu awo amene akuperekera umboni kuti amuona mwanayo anena zotani nthawi yomwe muna- muna- muna- munakhala nawo pansi iwowa akunena kuti mwanayo amuona koma alephera kumgwira chifukwa choti alephera kumthamangitsa mm. koma sakumuzindikira
chabwino alephera kumuzindikira
zikutanthauza chani zimenezi zikutanthauza kuti ndi zopanda umboni mm.
eh, O, zilibe umboni zilibe zimenezi umboni ndiye sizoona padakali pano sizoona chifukwa zilibe umboni mm. ndizosagwirika mm.
eh. ndiye muta basi tiyembekezera kuti tione kuti kuchitikanso zotani mm.
eh. a gulupu uh, kunyumba kuja ndikutali mwatsetserekatu kuno
mwatsetsereka chifukwa cha nkhani imeneyi.
yakudzidzimutsani iyi yandidzidzimutsa ndinali chikhalire ndi mmene ndikuwaona abambo chapotera ndi abambo awo akhala apa nde akundiuza kuti akoma kumandaku kuli zodabwitsa kuli mwana amene akungoyendayenda m'mandamu nde ayi kuli anthu ambiri nde ndinaona kuti akoma ine ndinyamuke ndiuze mafumu angawo kuti no tibwere tidzamvetsetse ndiye mmene tikumva kuti anthu akuyesetsa kumthamangitsa kuti amugwire koma zikulephereka ndiye kuti padakali pano umboni tilibe sitikudziwa kuti mwanayu m'mandamu wapezeka bwanji komanso akupangamo chani mwayika njira ina iliyonse sitinayike pakali pano ifefe tangomva kumene madzulo omwe apo
tinene kuti mukhala pansi ngati mafumu tikhala pansi ngati mafumu tifufuze kuti kodi ndi mwana wongoyenda kapena wozungulira mutu kapena ndi chiyani
amfumu inu mwina ndi munthu wamkulu zinayamba zachitikapo zimenezi kumbiri ayi kumbiri yathu sizinayambe zachitika sitinayambe tamva kumakolo athu kunena kuti kumandaku kumatuluka zinthu ayi sitinamve
nde ti- tinene kuti utsi sukufuka popanda moto utsi umenewu ukufuka popanda moto chifukwa pakanakhala moto bwezi pano titamgwira mwanayu bwezi pano tikubwera ifeyo mwanayu tinakampeza atamugwira ndiye tikanamamfunsa mwanayo ngati wamisala tikanadziwa mwanayo kaya angopemphapempha masikini tikanadziwa koma pano palibe umboni uliwonse anthu tikunena kwawo akumati mwina umenewu ndi mzukwa mzukwa mwina siumagwiridwa chisawawa anthu akhoza kuona koma kugwira nkovuta ndi pamene tikhale pansi ife mafumu ngati uli mzukwa pali ena anzeru atiuza koma pano pali dombo
ngati zili za, za masayansi zimenezi ngati zili za matsenga osamabisa oyankhulu ngati zili za matsenga tizidziwa pali ena amene angatiuze zipatha mtunda ayi zipatha mtunda ena amapanga za matsenga kumaseweresa manda
iyayi nkutheka nanga ife tikudziwa anthu tilipo osiyanasiyana nkutheka sitingadziwe iye yetu koma mchibwana akupanga zimenezi ndi chibwana chachikulu chibwana chachikulu eyetu nde ifeyo tikhala pasi tikambirana tione kuti kodi chenicheni ndi chiyani chifukwaso tili ndi anyamata achitetezi amene amayenda ndi usiku wace mwina akhoza umazungulira dera limeneli kapena angakumane naye sitikudziwa koma mudziwa m'manda usiku mmaopsatu anthu kuti alowemo eyetu
akuti kaya ndi loweruka likubwerali kukhala kutchetcha kumeneko eh? Eh, loweruka tifuna tilambuleko Eh, timafuna kuti kutchetcha timatchetcha pa chaka kawiri timafuna kuti koyambirira titchetche mwezi umene uno tizatchetchaso cha mu juni ndiye kuti timasata kuti muzikhala moyera tikamapita tisamadabwe chifukwa chake tikutchetcha loweruka ndikufuna ndimalize Mawu amene muku- mu- mungawauze anthu a dera lino ndiotani? Anthu ena atenga za m'maluwa apita nazo tikunena pano, anthu ena pano akudikirira atenge ziti? Tikamakumana m'malimanamo ambiri azikhala kukamba ndithu kuti ku- kunapezeka mzukwa uku. M- Mwauze zotani ngati a gulupu?
Ah, chokamba changa ndikhoza kunena kuti ine sindikudziwa kuti ndi chiyani chili kumandako kodi ndi mzukwa sindikudziwa kodi ndi munthu wa, wa, mwana wa munthu wangothawirako kumene sitikudziwa ndiye tiye tibalalike pakali pano umboni uliwonse palibe e, ndingayankhule choncho kwanu anthu amati mzukwa chimakhala chosanduka ndi zoona za- zoti mzukwa umasanduka inetu sindinachione chosanduka chakumanda pa msinkhu wanga ndisaname chosanduka chakumanda sinambe ndachiona mumangodzimva koma ndimangomva kuti ati kumakhala mzukwa koma ine mzukwayo sinambe ndayiona chabwino agulupu achinumbule ndithokoze kwambiri mwina ndimalizire ah, landirani agulupu sabwera amatenje amagulupu amatenje
apume kaye Mwengo ndiye. ayankhule yawo Ayankhule ndiye. Eya.
mumamvesera mwachidwi a mfumu zachilendo mmuzi zimenezi Eh, ndamva inenso ndangomva Mwa- ndinu odabwa ndili odabwatu ine ndiye chifukwa chake ndangomva chifukwa chake ndili odabwaso chifukwa kwathu kuno sizinachitike zimenezo ndikuona nkhani yachilendo
gogo akuti ngati ali wina wake akusewerasewera adziwika
ndipo ndi zoona kuti adziwikadi nanga sitikhala pansi kukambitsana kuti akusewera m'manda muni ndani eyetu Ndi adziwika adziwika eyetu ngati akumva adziwe kuti mafumu wawapatsa ntchito Eh, ngati akumva iye kumene aliko watipatsa ntchito pamene itaoneke pamenepo kuti ntchito yeniyeni ndiyi eyetu mm. akulu simuli pa milandu tu Eh, Eh, Eh, azoona. simuli pa milandu inu munangoona ine nangoona simukusintha zoyankhula ayi nangoona ndipo ndi kawiri mwaona Eh, kawiri ndaona lero kawiri. lomwe mwaona kawiri Eh, kawiri ndaona kawiri lero lomwe Mm. ndipo ndi zoona ndaonadi ndi maso anga osati kuti kapena anthu akamaona samati amene mwina Ayi, tchada kapena ayi Si ine ndekhanso chifukwa chonena kuti kachiwirika anabwera ndi anthu ena akunsewu kuzatiuza kuti koma mukuona kuti zikuchitika ndi chani mwana uja watulukanso Eh, ndi pamene tinati tiyese kumuthamangisa Eh, koma tinamulephera mwina ndi mphamvu zathu sitidziwa kuti tamulephera bwanji koma ndamuona ndithu ndi Amathamanga ndi kwambiri.
masamba. Eh, ah, osati uzo koma kungo- kungo kungosowa ndinganene kuti chifukwa tikanayothamanga ndi mwana wa saizi yaying'ono tikanatha kumpeza Eh, ndi saizi munali angati yaying'ono imene mumamuthamangisa tinali anthu almost 8 munali ambiri eh, tinali 8 almost 8 chifukwa anthu amene anachoka kunsewu ndi ine ndinaima ndi azanga anthu awiri anthu atabwera koyambirirako chifukwa titamuona koyamba anakhala ngati wasowa ndiye kachiwiriko atabwera anthu akunsewuwo anazafunsa kuti ah ndiye tipange bwanji ndiye anazaonekeranso mwana uyu kuti amaoneka kuti afuna atuluke amaoneka kuti afuna atuluke kunoku kukhomo koma zimavuta mm.
samadumpha mtengo uja ndithu amaoneka kuti afuna kutuluka kumandako mm. chifukwa ife tinali kuseri kumbali kwamala kukhomo kwa mandako amafuna atuluke ndithu chabwino yeah.
ndalandira afumu afumu enawo kuti timati apumwe pang'ono Kodi mwapuma mukuonekabe ndithu kuti awa ndi mwina mutiuzenso ndi. A gulupu a Matenje.
Oh, mu- mukuoneka mwayenda ndi phuma tu a group. Eh, zoonadi ndayenda ndi phuma ntamva kuti kumanda kwakuti kuli nzukwa Mwayimvera kuti? Eh, nali mu Limbemu ndiye mmene ndamvera ndiye kuthamangako ndiye ndikhulupirira kuti una mafumu anzangawa ndi amene apereka umboni weniweni Eh, Kwa kwa iwo Ernestine ayangu- Ayoni. Mm. kodi zinachitikapo zimene munayamba mwamvapo kale lonse hayi sizinachitikepo kuyamba Ah, sitinganene kuti kuyamba ngati tamuona mpovuta Mm. chabwino eya tikuthokoza kwambiri mwina zambiri akamba mafumu ndikuthokozeni amfumu mwina nkutheka mmene tikusiyana pano kukhala ndi mawu akuti mukhala pansitu ngati wina wake akusewera ndi mandawa achimwene
Ah, zoonadi zimene anena agulupuzo kuti tikhala pansi kuti tione kuti mandawa titeteza bwanji kodi ndi osatetezeka kuti wina wake akhoza ungoseweresa sizotheka ayi sizotheka sizotheka kutani kuti mko- munthu kumasewerako ndi malo osayenera kusewera munthu ndi malo a ulemu wake ndithu ndiye mukufunika muchite njira kuti muteteze manda iya tipange dongosolo loti tionedi ngati zili zoona chifukwa zimene tikumva lerozi umboni weniweni tilibe Nza- eh, chabwino Zi- ndi nkhambakamwa eya ndiye tichita zinthu zoti tione tidziwedi kuti kodi zikuchitika kapena iya chabwino e, dongosolo limeneli ndi la mafumu Chabwino. mmene anenera agulupu muja Eh, kuti mugundana mitu Eya. mukhale pansi Eya. alipo ina amene adzathandize kuti mwina ngati zili zamatsenga ziziwike zoona ndathokoza kwambiri ndithu atsogoleri ndiyamikire kwambiri kuti munatilandira zikomo kwambiri tathokoza Mmenemo ndithu ndi mmene tamalizira program ya Kangaude. Tinali ndi mafumu apa amene azizimuka kwambiri kuti kumanda kwapezeka mwana kuti zakhala bwanji. Malingana ndi mafumu pano umboni mwaumva akuti zimenezi sizoona. Zilibe umboni weniweni koma ngati mafumu akhale pansi aone kuti kodi achita bwanji. Ngati alipo wina amene akuchita masewera adziwa. Koma ngati mwina zongomva wina wake amangochita mwana kuyendayenda Ah, ndiye kuti zimenezo ah, mza- nzosewera chabe langa dzina ndine Abel Zulanga ndithokoze pakamera Strand Chinganyama komanso osaiwala Luke Kandoji mwakoma nonse